Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ichi ndi chithunzi cha mnyamata wa zaka 28 amene akuganiziridwa kuti adabaya mwana wa zaka zitatu pakhosi komanso kuti adamugwirira malo ake onse awiri obisika ndikumuponya pa denga iye ndikuchokapo kumapita kumakamwa mowa ndi azinzake mwanayo ndi wa zaka zitatu zina ake waruna so uyuyu nyamatayi si bambo ake mwanayo ndonena kuti mmene amapanga chibwezi ndi mayi ake amwanayo amene ali ndi zaka 20 mwanayo ndithu wakula ndi abambowa alright ngati aba- mnyamatayo wathandiza kulera mwanayo mayi ake mwanayo amagwira ntchito akhauta akupita ku ntchito nthawi zina amakhoza kumusiyira mwanayo uh, boyfriend wake at that time kunena kuti amutani amuyang'anire mwana uja nde zimapezeka zoti iyeyi sanali mlendo kunyumba kwa mayi ake awaruna make waruna amakhala ndi mayi awo nga amene ali ngati agogo ake a waruna nde zinazapezeka zoti amlungusiwa adadzapalamula kupalamula wake kunena kuti iwowo anapita kumowa ndi azinzawo apita kumowa ndi azinzawo kunali mtsikana wina kumene kuja wa zaka 15 amene amamwa mowa ndi azinzake akumwa mowa anazapeza kuti mtsikana uja anapita ku toilet wapita toilet mmene amabwera anapeza kuti mowa wake pa tebulo palibe aa mowa wanga unali apa watenga ndani hayi watenga mlungusi pamene amapita kwa mlungusi anthu aja ndikuyamba kumenyana kumene kuja mlungusi anammenya mtsikana uja mpaka kufika pona kuti anthu anathamanga ndikukaleretsa ndikumutengera mtsikanayo kupita ku polisi wapita ku polisi ku Diepsloot kumeneko momoti nawo apolisi iti anene kuti mwana kodi uli ndi zaka zingati a ndili ndi zaka 15 mwana wa zaka 15 malingana ndi malamulo a ku south africa saloledwa kuyankhula ndi apolisi opanda loya okhala present kapena makolo ake amtsikana kukhalapo momoti ayimbire mayi ake make sanayimbiridwe ndi pamene apolisi anangotenga statement kusegula case number ndikuwatumizira case number yawo make amtsikanayo mtsikana wafika kwawo make kumona magazi wabwanji hayi nali ndewu kuthaveni ndi mlungusi ndi pamene amamuuza kuti "Ah, iweyo namba one ndiwe mwana wang'ono sukuyeneka uzimwa mowa kuthaveni ukataniko make anapsa mtima ndikutenga mwanayo kumtumiza kumuzi basi tumake anangolandira case number kuchokera kwa polisi ndi pameneno foni yawo inaonongeka amlungusi anamangidwa mlandu wake unali wa assault afika ku khoti kumene kuja kunalibe mboni komanso docket imasowa mona pamene mlandu uja anaupanga dismiss mlandu uja wapangidwa dismiss nazapezeka zoti uh, amlungusi tsiku lina pa 7 september 2025 anaupanga ulendo kupita ku nyumba kwake kwa ndani maka waluna kwafika kumene kujaku maka waluna anali ali ku ntchito komano agogo ake waluna anali kumene kujaku ndi walunayi nazapeza kuti a mlungusi anawuza gogo aja "Ah, mangofuna ndirani ndimone walunayi komanso bwanji ndatengera anawo ku shopu ndikagulire maswiti agogo aja "Ah, mukhoza kuwatengera anawo ku shopu kuwagulira maswiti izi sizinali zachilendo ngati mmene ndafotokozera mukunena kuti mwanayi amaleredwanso ndi mlungusi mayake akakhala kuti ali ku ntchito pa nthawi imene anali mu chibwezi mayake mwanayi ndi mlungusi you get basitu agogo aja apereka permission napezeka zoti mlungusi anachokapo ndi mwana uja so ngakhale inatenga nthawi yayitali kuti mwana uja sakubwera ku nyumba kuja agogowa samadandaula because amamuziwa nyamatayi napezeka zoti mwana wina akuyenda kudusa nyumba yake mlungusi anaona padenga pakuoneka ngati chinthu ni amaona kuti pali ndithu mwana anthu amu community amaona kuti ndi bebe waluna bebe waluna anatengedwa apita kuchipatala achipatala eh, zatikulira pansi pa kuzipatala zina zikuluzikulu zitatu ende kumene kujako mwanayi analandira ndithu ma surgery akuluakulu kuchepesa kumusiku komanso kumusoka pakhosipa ende mwanayi at the end napeza kuti amupanga induced coma alright ndi pameneno a two days later anthu amu community anayamba kusaka apolisi anauzidwa wamusaka mlungusi and amlungusiwa anapeza two days later ali kumowa ndi azinzawo akumwa mowa atafika kumene kujaku kumugwira iye sanali odabwa ayi ndi chomwe amadabwa kuona zoti mwanayo akadali moyo ayi ndi satana amene anandi umene zija technically ngati kuti akupanga confess ende napeza zoti mlungusi wamangidwa wapita ku polisi pa 12 september 2025 anakaonekera kuti ku court onekera ku khoti napezeka zoti apolisi zimachita kuonekeratu kuti ndi osakonzeka sanatenge statement ina iliyonse kwa mboni sanapite ku chipatala kukampanga assess mwana uja kuti apange collect dna evidence kuchokera kwa anthu a ku chipatala zonse zija sizinachitike inapezeka zoti ku khoti kuja uh, randburg magistrate court anapanga postpone mlandu uja tsiku lina kuwapasa nthawi apolisi awo amene akupanga prosecute nkhani kunena kuti apange gather information ina iliyonse yomwe akufuna mlandu uja unapangidwa postpone walowanso ku khoti chimodzimodzi apolisi alibe chani alibe umboni ndi pameneno uh, unapangidwanso postpone pa 7 november and pa 7 november paja akalowa ku polisi zapezeka zoti palibepo china chilichonse chomwe chachitikaso ngati mmene zinalili mbuyo muja so bear in mind atakalowa ku court pa 12 uh, september 2025 anthu okwiya amodzi anapita ku nyumba kwa mlungusi ndikukaphwanya sheki yomwe amakhala and kumene kujako anakapezako kuli mipeni anakapezako kuli mamaski komanso kuli zipolopolo nyumba ija inali ya sheki eti ya malata ayiphwanyaphwanya anayimbira apolisi kuti tapeza zinthu izi bwerani apolisi anafika kumene kuja ndagala iye ayi nyumba imwe ayiphwanya kwambiri palibepo chomwe tingapange apolisi anatani anabwerera sanapange bother so kutenga mipeni ija kuti mwina akayeze for dna evidence kuti apange compare ngati ikufanana ndi um, uh, pali dna evidence ya mwana kuti apeza mwina timagazi take pamene amancheka pakhosi paja zonsezo sizinachitike komanso tinafotokoza kuti mnyamata a mlungusi sanagwidwe ndi apolisi anagwidwa ndi security company yomwe inamtenga mlungusi uja ndikukampanga handover kwa polisi so wamkulu wa kampaniyi anapita ku polisi kukafotokozera polisi kunena kuti panali mphekesera not mphekesera panali mlandu onena kuti iye anamenya mwana wa zaka 15 and chimodzimodzi mlandu uja utapita ku khoti doketi inapanga missing maona mpaka mlandu uja unapangidwa dismiss ku khoti komanso panali mphekesera zonena kuti iyeyi akuti ndwa ku zimbabwe mphekesera zikumveka choncho ku zimbabweko kuli mlandu umene ukumveka kunena kuti iyeyi anapha munthu and mlandu uja anauthawa apolisi aja anango auza anthuwa kunena kuti iyayi inuyo muyeneka mukafufuze mukamva kuti ndizoona nde mubwerenso kunoku ife tikuthandizani kuti mupite ku- kwa interpol zomwe sizili zoona kuti munthu wamba ayambira pati pomwe apolisiwa amene ndi ntchito yawo kuti afufuze komanso panali anthu ono okha ammuzi ataona kuti a- apolisi zomwe akupanga zikuoneka kuti chinyengo chikulowererapo komanso ntchito yawo sakugwira bwinobwino okha ano anayamba ma investigation so bear in mind now mlungusi paja anali kundende nkhani yake yomenya mwana wa zaka 15 ndiye zinapezeka kunena kuti pa anatulusidwa pa 20 august 2025 napeza kuti mtsikana wina anasowa mdera lomweli ku Diepsloot. anthu anadabwa ku Diepsloot, mwana wasowa thupi lake linazapezeka uh, 24 august 2025 and munthuyo anapezeka kuti nayenso wagwiriridwa kumusi ku malo onse awiri komanso pakhosipa ndi wochekedwa ngati mmene wachekedwera uh, bebe walunayo komano chos- chosiyanisa mm, anthu awiriwa ndichonena kuti iyeyo anali atamenyedwa mmutu difference inali yokhayo kuwauza apolisi apolisi palibepo chimene akupanga pa 7 uh, november 2025 mlandu uja ukalowa kupolisi chimodzimodzi a prosecutor awa di- a lead detective ankhani palibepo chomwe apanga no dna evidence collected sanampange assess victim sanayankhulane ndi eyewitness wina aliyense kutenga statement so anthu amanena kuti apolisi zikuoneka ngati kuti chinyengo ndithu chalowelerapo eyetu so guys protect your kids in any way that you can even if it means kunena kuti kuletsa mwana wanu kuti asamaonane ndi anthu ena adera please do that dzikoli linaipa when money is involved zimapezeka zoti pena apolisi sagwira ntchito yawo bwinobwino oloka when mankhwala is involved zimapezeka zoti zinthu that's just going south so please please please tiyeni tatetezeni anawa even if it means kunena kuti anawa kulera tokha osalola anawa kuti azileredwa ndi munthu wina wadera eyetu inuyo mukhale ndi tsiku lopambana i will see you in the next video bye tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kutsogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu